ihe e ji apụ egwu ọnwa abụọ maka ihe ọzọ na ọ bụ ka ahụ na ahụ wee mekọọ ọnwa na-etichabe mmadụ niile ọ na-adị mma aka nri akwọ aka ekpe aka ekpe akwọ aka nri maka ọma nke ya amaghị nke onye ọzọ jọgbu onwe ya ịma na ụrọ nkịta abụ ị daara m a daara ngị ntị adịkwa naanị afọ abụọ ka Humphrey na Sylvia ji wee lụ di na nwunye ekwu ekwu aka aka ka Sylvia sị nya alụchaala e chekwa na egwuregwu Sylvia gbapụ gaa n'ụlọ ikpe maka ọ n'ụlọ ikpe ka ha gbara akwụkwọ gaa ebe a sị ha na nya alụchaala a kpọọ Humphrey wee kere ha ihe ha ụlọ Humphrey tara ahụhụ gopụta ka e were nye Sylvia ụgbọala ha erute Humphrey biko niile Humphrey yọrọ Sylvia onweghị nke bara ya ntị o wee ruo otu ụbọchị Humphrey agawa n'otu kọmpanị o nwere onweghị onye ma na ọ nya nwa nwe ya bụ kọmpanị ma ewezụga maneja ha ka o buru ụgbọala o goro ọhụrụ bata na ya bụ kọmpanị o wee lepụ anya hụ Sylvia ochie nwunye ya ka ọ nọ na ya bụ kọmpanị Sylvia ahụ ya maka na ọ ka nọ n'ime ụgbọala ụgbọala ya nwekwara na tinted glass Humphrey wee kpọọ maneja ya jụọ ya ole onye bụ nwaanyị a maneja ya sị ya na ọ bụ ndị e were ọhụrụ n'ọnwa abụọ gara aga Humphrey asị ya ọ dị mma na ihe mere ya bụ ị ga-ebuli ya n'ọkwa bunye ya moto nye ya ebe ọ ga-ebi nye ọkwa assistant maneja ihe niile ruru assistant maneja nye ya ahụ maneja ya ekwe mee ihe o kwuru a kpọọ Sylvia bulikwuo ya n'ọkwa obi aṅụrị eju ya obi ka ọnwa abụọ gachara Humphrey akwado ka onye na-aga ịchọ ọrụ wee gaa na ya bụ kọmpanị e wee sị ya gaa hụ assistant maneja ụzọ o mepere ọ bụrụ nwunye ahụ anya Sylvia lere anya wee hụ ya ọ gbakaa Humphrey na-arịọ ya na a chụrụ ya n'ụlọ ọrụ n'ebe ọ nọbu mbụ na ya biko Sylvia sị laịlaị sị na ọ gaghị ewelata Humphrey n'ọrụ na ọ sọ eluigwe ya zegide ala na Humphrey aga arụ na ya bụ kọmpanị Humphrey ana-ayịọ ya sekpuru ala na-ayịọ ya Sylvia sị laịlaị n'ebe ọ bụ na ya nwara na kọmpanị ahụ na o nwelata ike ka Humphrey nọ na ya bụ kọmpanị o foro ntutu taa ka Humphrey ka na-ayọ na-aga Sylvia were ekwentị kpọọ ndị nche nọ na mgbada agbagote elu bịa kpọrọ Humphrey etu a ka e si kpọpụ Humphrey n'ebe ahụ Humphrey alakpuo chemie ya chemie ya chechaa ya ka e mechara ihe o me otu izu ụka Humphrey wee kwadozie ka onye nwe kọmpanị wee kpọrọzie maneja ya wee jewezie n'ebe ahụ ka ha batara n'ọfịs Sylvia maneja wee kọwara Sylvia na Humphrey bụ onye nwe ya bụ kọmpanị ọ dị Sylvia ka ala mepee ka ọ dakpuru ọ hụzi ihu o ji lekwasị Humphrey anya ọ dazie n'ala na-ayọ Humphrey sị nya biko nya achụkwana ya n'ọrụ na ọ nya nwa bụ olileanya nne na nna ya na ọ nya nwa ka ndị be ha lekwasịrị anya na ọ chụọ ya n'ọrụ na agụụ ga-egbu ya ya biko ya mere ya ebere rịọ ya ka o chefu ihe niile bere n'abalị ka ọ ghọọ anwụnta ndị mmadụ agbakọrọ na-ele ha Humphrey edila ihe a o si n'ebe ahụ pụọ banye n'ụgbọala ya laa la nọ n'ala na-eche ihe ọ ga-eme na ihe abụrụna ijiji bere n'utu wee chechara wee kpebie sị na osisi ahụ tụrụ ya n'anya achọọ ya ndụ na ihe ahụ na-ara anya okpuru ya hụ isi ya na ọ gaa aha n'ebe ọ bụ na ya na-ata abụ Sylvia n'obi Sylvia tachaa wee bụọ ya n'anya na o lechara nya nwa anya wee taa nya arụ n'isi na-asọghị ntutu na nya nwa ga-emechi anya taa nya n'ike na-asọghị nsị n'ebe ọ bụ na ọ gbara agbara tụọ nya mbụ nya nwa ga-agbarakwara agbara tụgwara ya etu a ka o si wee zie maneja ozi maneja wee ziruo Sylvia e wee nasịsa Sylvia ihe niile e nyere ya nke ka nke bụ na a chụpụkwara ya n'ụlọ ọrụ o wee bụrụ ihe iberibe ya mere ya ọma nke ma mana nke onye ọzọ ikwu eburu na-agbakụta ala azụ adịkwa mma gee m ntị ọ na-abụ akụ fechaa ọ daara awọ ọ naghị adị mma iji maka iwe nwa mkpi wee zọjie nne ewu ụkwụ ihe ahụ ị na-achọ ka e mere gị mere nye onye ọzọ ọ bụ ka m dị mmadụ ka mmadụ dị m iko i jikwara na-amanyere mmadụ ka a ga-eji amanyere gị ma o meghị n'izu ọ ga-emerịrị n'ọnwa maka na onye kpara nkụ ahụhụ sị ngwere bịara ya ụgwọ ntị adịkwa ya gazi